Osebụrụ ụwa eze a na-ekpesịara ọ gwụ chukwue chukwue osebụrụ ụwa asị m gị doo biko bịakwa lekwa nzu ka anyị ji ekpe ekpere n'isi okechukwu unegbu lekwa ọfọ ka anyị ji ekpe ekpere na edo na ọjị na ose ọjị wee sị doo biko na eze a na-ekpesịara ọ gwụ amama amasị amasị chi nke na-afụ na ife afụ na nzuzo A sị na anyị nwa bụ Igbo bi n'ọwụwa anyanwụ wee kpọkuo chi ọwụwa anyanwụ kpọkuo chi ọdịda anyanwụ wee kpọkuo chukwu kere m ji wee bịa ụwa kpọkuo ndị mmiri si ebi ụwa wee sị doo biko na ndụ m nwa bụ okechukwu ga-adụ eji m nzu ekpe ekpere n'isi ezi m na isi ụlọ m eji m ọfọ ekpe jide edo were kpekwa ya bụ ekpere wee kpekwa ekpere n'isi ndị enyi m ọ dụ na nwoke ọ dụ na nwaanyị wee kpee ekpere n'isi nwoke na-abịa be m nwaanyị na-abịa be m wee kpọkuo chukwu na aja ala aghọ bụrụ agụ ndị mbụ na ndị abụọ doo biko bịanụ oise bụrụ ụwa nke bụ chukwu nke na-afụ na ife nke na-afụ na nzuzo asị m chukwu okechi abịama asị m gị doo biko na doo na edi doo obi na-ekwu n'isi nwatakịrị a na-akpọ Okechukwu Unegbu bụ nwa nwa gị nwoke na ọ bịara ụwa na ọ mahụ ka o si wee bịa ụwa wee sị unu doo biko unu bụ eze a na-ekpesiara ọ gwụ unu na-afụ na ife na-afụ na nzuzo chi abalị bịa were ọjị n'isi ya bụ nwa a na-akpọ okechukwu unegbu ka anyị na-ekwu okwu wee kpọkuo unu wee sị doo biko ka unu tụrụ nzu n'isi mụ na ezinụlọ tụrụkwa nzu n'isi okechukwu unegbu na ezinụlọ ya tụrụkwa nzu n'isi ndị enyi m ndị nwoke ndị nwanyị tụrụkwa nzu na nwoke na-abịa be m nwaanyị na-abịa be m asị m onye chọrọ ife ọma bịa be anyị ka unu nye ife ọma onye chọrọ nke ọjọọ bịa ka unu ewere nke ọjọọ kwụọ ya ụgwọ anyị nyere nzu nekwa na edo na nzu na-anụ edo nzu bụ nwunye edo edo nzu edo bụ nwunye nzu wee sị unu doo biko na ena edo ka o doo na eke na ezinụlọ m n'isi n'isi mụ na ụmụnne m dokwa n'isi ndị enyi m ndị nwoke ndị nwaanyị were doo n'ụtụtụ na ehihie na abalị na ụwa eke na ụwa orie na ụwa afọ na ụwa nkwọ doo n'isi nwoke na-abịa be m nwaanyị na-abịa be m onye chọrọ ife ọma bịa be m unu enye ife ọma onye chọrọ nke ọjọọ unu ewerekwa nke ọjọọ kwụọ ya ụgwọ lee na ọfọ ka anyị biri n'obi wee sị ka ọ dụrụ nwoke mma dụrụ nwaanyị mma ekwe na ọfọ ka anyị ji were kwubie okwu wee sị chukwu eze a na-ekpesịara ọ gwụ asị m gị doo biko nekwa ọjị oise bụrụ ụwa Lekwa ọjị ka anyị ji n'isi nwatakịrị bụ nwoke bụ nwaanyị bụ mgbe eke mgbe orie mgbe afọ mgbe nkwọ na anyị bịara ụwa fụ ka ide na-agba ọsọ na anyị niile bụ ụmụazị n'iru gị bụ Chukwu anyị bụ ụmụazị n'iru unu bụ ndị ichie a ndị mbụ na ndị egede ndị mbụ na ndị abụa ana na ọfọ ọfọ na ikenga ana kụrụ ngwu kụọ ojukwu oke ana na nwunye ana chukwu doo biko were ọjị na ụmụ ọwụwa anyanwụ na-akpọ gị Akwụ m n'elu ọfọ were akpọ gị bụ Chukwu. N'ụbọchị taata ka m na-akpọ gị bụ Chukwu wee sị ezumezu afịa Igbo na-azụ doo biko ka ụnụ bịa were ọjị. Neenụ ọjị eke, neenụ ọjị orie, neenụ ọjị afọ, neenụ ọjị nkwọ. Anyị sụ nwoke dụrụ nwaanyị dụrụ. Mgbe eke dụrụ, mgbe orie dụrụ, mgbe afọ dụrụ, mgbe nkwọ dụrụ, oke eke dụrụ, oke orie, oke afọ, oke nkwọ. Ndụ ụmụ nwaanyị dị ime, ndụ ndị ọrịa, ebe onye na-arịa nke ya ndị nọ n'ụnọ ekpere ndị nọ be dibịa ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ndị enweghị ego ụlọ ọgwụ nwoke dụ nwaanyị ma chukwu na aja ana asị m doo biko ma onye anyị na-ekpere ekpere ndụ ekpere anyị ekpere ọnwụ ọ sị ma onye ama werekwa ana zere mmiri chukwu alọ doo biko nekwanụ ọjị wee sị unu doo biko na ekpere anyị na-ekpe taata bụ ka ọ barụ nwoke barụ nwaanyị ọ dụrụ nwoke mma ọ dụrụ nwaanyị mma okeke adụ okorie okafọ okonkwọ adụ agbọghọbịa ruo oge ịlụ di ka ọ lụọ di okorobịa ruo oge ịlụ nwaanyị lụọ nwaanyị o rukwanụ oge ịkpata ego ka ọ kpata ego onye ruo ego ụnọ elu ọ rụọ ebe ego ịrụ ụnọ ala rụtakwa wee sị chukwu doo biko ekwekwana ka anyị bụrụ onye na-ayọ ayọ kwe ka anyị bụrụ onye na-enye enye Igwe chukwu na aja ana asị m doo biko ana zuru ụwa ọnụ. Ana kụrụ ngwu kụọ ojukwu ndị mbụ na ndị abụa. Mbụ na egede aka na egede arọ ukwu arọ nta. Ndị nze na ọzọ dunu dara ume ndị mara ataka ndị chiri echi. Ndị mbụ ndị abụa ana na ọfọ ọfọ na ikenga ana kụrụ ngwu kụọ ojukwu. Oke ana na nwunye ana doo biko bịanụ. Zuzugbe zuzugbe dị na zuzugbe zugbe anụ n'obodo oke isi. Ana kụrụ ngwu kụọ ojukwu asị m gị doo biko bịa were ọjị. ana oru ana Igbo mbụ na egede aka na egede neenụ ọjị enyi nja idemmiri nnobi idemmiri obosi idemmiri akwụkwụ iyi ọjị imo igbo jiri baba bichiri aka unu mmiri ọnịcha njaba awọ ụlasị ọkịja haba agụlụ esi ma mdatara ya ngụrụ nyere osi oyi na abụrụ ebe ihe abụrụ nengo nteje oji ama iti mmiri ọnwa mkpụrụ ọraifite doo biko bịanụ were ọjị aka eke doonụ biko bịanụ were ọjị ata mmiri uri bịa were ọjị

nee nụ ọjị kakaka mana jijiji ama chukwu na aja ana ndo biko werenụ ọjị a sị m onye sikwa na na ya ya eri anyị n'iyi chukwu a sị m na onye enwa onye a bụ onye ya eri onwe rice gụọ ya ya were taba aja ala aja bụrụ ya rice akwara anụ gụọ ya taba mgbọrọgwụ osisi mgbọrọgwụ osisi bụrụ ya anụ ọ fụrụ anyị cheta nwa ya nwụrụ ma a sị m ọzọ nwụnahị ya ka a kwarịa ya wee chukwu na aja na mkpụrụ afọ na ọnwụ sịsa ara anyị na-eti na onye na-eti bụ onye isi awọ n'ime dibịa mbụ dibịa nwoke dibịa nwaanyị bịanụ were ọjị onye a kpọrọ ọ kpọ ibe ndị gwọrọ n'olu ndị gwọrọ n'igbo nee nụ ọjị eke nee nụ ọjị orie nee nụ ọjị afọ nee nụ ọjị nkwọ oriri ihe nwata ka anyị si akwa ori ọnụ ya okeke okorie okafọ okonkwọ mgbeke mgborie mgbafọ mgbọkwọ gwọrọ ọgwụ na ala ibia na ala ibia si egbe gwọrọ na nne egbe gwọrọ n'olu gwọrọ n'igbo nee nụ ọjị toonu biko nekwa nụ ọjị kraịst bịa werekwa ọjị muhammed were ọjị de laurence a sị nke unu were sie ọjị taanụ ọjị eke ọjị orie ọjị afọ ọjị nkwọ nekwa nụ ọjị nee nụ ọjị zuzugbe zuzugbe na zuzugbe zugbe a nọbụ n'oke ozi a na-akụrụ nke ukwuu oju ndụ ndị anyị na-arụrụ ọrụ ndị nọ obodo oyibo ndị nọ naijiria ndị nọ n'olu ndị nọ n'igbo ndụ ha dụrụ ndụ ndị anyị na-azọ ndụ chukwu a sị ndo biko nekwa nụ ọjị oriri ihe nwata kwuo ori ọnụ ya ọnwa bụ igwe mmiri chiri echi na-agwa ụlọ okwu wee kpọkuo ohimiri abụ na ohimiri kpọkuo ohimiri ọnịcha riva benue bịanụ were ọjị imo riva bịa were ọjị nee nụ ọjị zuzugbe zuzugbe na onye anyị kpọrọ ọ kpọ ibe onye e foro ya fo ibe ya taanụ ọjị zuzugbe zuzugbe na zuzugbe zugbe a nọdụbụ n'oke isi anakụrụ mgbe ukwu ojukwu ezumezu ukwu ezumezu nta arọ ukwu arọ nta a sị ndo biko ka ụnụ takwa ọjị kakaka mana jijiji ama ejere oru anara oru ejere igbo anara igbo lee nụ ọjị anyị ewee chigharị n'isi okechukwu na egwu wetu ndo biko na okechukwu na egwu na ọ ya-adụrụ ya mma na eke dụ n'orie dụ na afọ dụ na nkwọ kakaka ya mụ ya jijiji ya ya mụ ya nwoke na-agwọrị ọgwụ nwaanyị na-agwọrị ọgwụ ndị si be nna ya ndị si n'ikwu nne ya ndị si n'ikwu nne nne na ikwu nne nna ya ndị si ebe ọ nọ ọrụ oyibo nwa nwa ọbụla ṅụrụ ara nwaanyị a mụsị n'ahụ nwaanyị emere na ọpụreshọn so ọ bụkwa ya na okechukwu na egwu a sị na onye nwaanyị jikwa na nwa ejelu mmiri na anyị jikwa ọfọ were kwue na eke kwue na orie kwue na afọ kwue na nkwọ onye sị ka ya naghị okechukwu na egwu oke ya a sị na ọ bụghị onye adịrị okechukwu na egwu o- oke na oke o nwere ụgbọ oke o ji bịa ụwa a na-akpọ akara aka ya wee sị na akara aka ya pụta n'ife nwoke anyị egbochie nwaanyị anyị egbochie mgbeke anyị egbochie mgborie anyị egbochie mgbafọ anyị egbochie onye ukwu anyị egbochie onye nta anyị egbochie ọ bụ ndị amụsị ọ bụ ndị otu nzuzo ọ bụ dibịa ha sị na ha anyị egbochie n'isi okechukwu na egwu a na-akpọ odejimjim odejimjim a sị na ị ya-adụ na eke ị ya-adụ na orie ị ya-adụ na afọ ị ya-adụ na nkwọ ị kpata jide ị kpata debe ị kpata rie nwoke oke gị aya akọ gị o kwere ụkwụ eme ma a sị nnọọ na ebi taa na anyị kperie na ọ dụ na ọfọ anyị kwuru ya ọ dụ na ọfọ na ọfọ emerụ gịnị ka anyị ji wee kpe ikpe anyị ji gba nzu anyị ji edo wee sị doo biko na-ekpo na ọjị uchichi were ọjị ụtụtụ were ọjị ehihie were ọjị mbụ na egede were ọjị aka na egede were ọjị ndị mbụ na ndị agba ndị mbụ na ndị egede a na-eru ahụ mgbere bụrụ ọ na-asị doo biko na ya na ọjị egwu eme were ọjị aka were ọjị egede were ọjị ezigbo ụzọ were na ọjị lee na ọjị aka ete were ọjị taa na ọjị ụtụtụ taa na ọjị efe taa na ọjị abalị taa na ọjị mgbe eri lee na ọjị na eke lee na ọjị n'orie lee na ọjị na afọ lee na ọjị na nkwọ kakaka mara jijiji ya mana ejere olu anara olu ejere igbo anara igbo ebe okechukwu na egwu moto dị mma ya ezute ya ụlọ dị mma ezute ya ana ọ gbara agba ezutie nwa nwoke ezutie nwa nwaanyị ezutie ife atapara ya n'aka ka ụtara ede ọ dụ na ndị enyi m ndị nwoke adụ ọ dụ na enyi m ndị nwaanyị adụ ndị nọ n'olu ndị nọ n'igbo ndị nine anyị na-arụrụ ọrụ ndị nine ma na anyị bụ mmadụ ndị nine fụrụ anyị n'anya ha anwụghị chukwu na aja a sị doo biko anyị sị nwoke dụ nwaanyị anyị egbugho nne ka anyị bụrụ nne anyị egbugho nna ka anyị bụrụ nna anyị egbugho ọkpara ka anyị bụrụ ọkpara anyị egbugho ada ka anyị bụrụ ada anyị egbugho ọdụna eti ka anyị bụrụ ọdụna eti wee chukwu na aja na-asị ndị doo biko onye sị na ife mmadụ ibe na-eme anaghị adị ya mma a sị na onye anaghị ete anaghị eti nwunye na onye ji ana wee zere mmiri onye ji ana zere mmiri onye sịkwa na anyị ya anwụ onye a ya anwụ anyị ka ụmụnna ga-eduje anyị akwamozu ụmụnna jụ anyị ego ndị jọb eduje anyị anyị ejekwa ya wee sị chukwu doo biko lekwa ọjị nwa gị nwoke a bụ okechukwu na-ekwu a sị ka ọ dụrụ ya mma na eke dụrụ ya n'olie dụrụ ya na afọ dụrụ ya na nkwọ echiche ọma niile ọ na-eche n'obi ya ka i mezuoro ya chukwu na aja ala ndị enyi m ọ dụ na nwoke ikwu ibe ụmụ m nwunye m ụmụnne m ndị enyi m ndị dị na nwoke ndị dị na nwaanyị na ọ ya adụ na onye ọbụla mma ka anyị kwuru ka o mee ka anyị kwuru asị m enu ekwekwa na ana ekwe na ọ wụ ise anyị agbawa ọjị kwuo na ọjị ka anyị gbawa ake na na ọjị chukwu na ala na-ekwu na ọjị na-enu nzu na na-arọbụrụ agụ Otu ọnụ okwu bụ otu ọnụ ụzọ. Okwu unu pụtara ife, okwu anyị pụtara ife. Ka anyị ụzọ ọjị anyị anọ. Ikenga ghọrọ ajụ n'oyi, ndị ojije na ndị mbata na aṅụrị ya adụ. Ọfọ.